mtunda wa pakati pa blantyre ndi mzuzu ndi 45,000 kwacha akulu ana 35,000 kwacha return ticket ili pa 80,000 kwacha yokha basi blantyre mangochi akulu 25,000 kwacha ana 20,000 kwacha ndipo return ticket ndi 45,000 kwacha katundu wanu yense tumizani pa kwezy courier yachangu amakafika tsiku lomwelo ngati mwatumiza mwamsanga nambala yathu ndi 0886 780 355 tikakambatu za basi kwathu kuno ndiye ndi kwezy basi chifukwa kwezy ndiye basiyo kwezy buses miles of smiles to your destination

aa kalata tinachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka dodolido achimwene muli bwanji anzathunu kamba za ife abale anu kuno kwanu ku nyasalande tikusuntha amwene koditu nyasalande wathuyu monga ndinakuuzirani muja achimwene zimangoona kuvuta koma zochitika zake ndi zobeba kwabasi amwene nyasalandeyu paja ndinanena kale kuti tikadzapita kumwamba tidzachita kukapempha malo athu athu kuti bwanji ife mutipatse athu athu tikufuna tidziyipatsa moto komwe kuno tikufuna tidzikambirana nkhani zina ndi zina zimene zimachitika kwathu ku nyasalande tisanabwere kuno nkhani ngati za nkhumba kukana kufa ndi zina zambiri tidziyimba nyimbo zathu kumeneko ipemerere ipatse moto kapena mukamva hi ho manyasa afika alo tiyamikire kwambiri basi zomwe zija za kwezy zimene zatiguliranso sitampu pa tsiku la lero kuchitira mwina mwake ena ake tikhoza kuyiwala basi za kwezy paja zayamba kuyendatu pakati pa nkhata bay ndi lilongwe kutanthauza kuti panopa ndiye kuti basi za wofuwofu za kwezy zikumayenda pakati pa blantyre lilongwe mzuzu mangochi komanso Nkhata Bay, coachline yoyamba chilengedwereni dziko lapansili kufika ku Nkhata Bay, ikumaima pa Crown Food Court, zapamwamba kwabasi. Ndikudziwa mukudzifunsa kuti kodi Obwande, lero mukuoneka mwabwera mwachimwemwe kwabasi, bwanji? Chachitika ndi chiyani? Ayitu, sikutinso ndi nsangala zenizeni, komano ndikumangofuna kuchotsa nkhawa achimwene. Munthune ndinasankha kukhala munthu wosangalala basi. Zinazi zikamachitika, Tikamakumana ndi mavuto osiyanasiyana, tinasankha kuyang'ana chitsogolo basi amwene. Nanga inu, pansi pano tivutike, kumwambanso tikavutike? Iyayi. Ukhala moyo wabwino basi, kutinso m'moyo winawo ndikudzapatsidwa kamalo kabwino kuti akulu, tabakhalani kaye apapa, yanu ikhale yowerenga anthu olowa uku komanso olowa uko anthu akubangulako. za nkhumba yokana kufa izo zinangodutsa amwene zisiyeni nkhumba zina ndi zamakani kwabasi akumazituma kulephera kuithira madzi otentha kudzaibaya ndi mpeni mmutu ayi ndithu mumtima imvekere mukunamatu ine sindingafeyi kuyesera kudzayizondotsa kuyimenya ndi mpini ayi ndithu iyo ikusekererayo eyi abale mwina tiyeni tingoyitengera ku polisi iyoyi mwina make mapolisi akayifunsa kuti moya kodi cholinga chako ndi chani aphwe mufuna anthu azidya masamba mu janiwale nkhukunso zofunika kuchenjera nazo tsiku linanso nazonso zidzakwiya nkudzakana kufa kutenga mpeni kuti uzicheke pakhosi kungodabwa mpeni ukunjanja ngati ukucheka mphira Ndikudziwa mwina mwake mukumakhala ndi mafunso ochuluka kuchokera kumeneko. Ndikudziwa mukufuna mutadziwa kuti kodi obwande zanu mmapanga pakatipa zija zopulumutsa ndalama zanu zija zikuyenda bwanji? Kodi mwapulumutsa zingati tsopano? Ee, achimwene adodolido. Ngati mukumbukira bwinobwino ndidapemphako nthawi ina yake kuti zinthu pakatipa zitatisokonekera tidalibe mtengo wogwira. Timathamanga kukasaka ndalama kuti mwina mwake kadziko kathuka nkupulumukako komanso tidatsindika kuti pamene mabwana akusaka ndalama pakufunikanso kutseka maenje amene ndalama zakhala zikutayikira tidanenapo kuti ndi zinthu zooneka zombwambwana kuti tidzinka tisaka ndalama koma tsopano zikabwera nkudzaponya m'matumbanso obowoka sindikudziwa ngati munkatha kunditsata bwinobwino nthawi imene ija achimwene pakatipa paja kudanenedwa kuti basi akuluakulu ndi mmene zinthu zikuvutiramu aliyense avale zilimbe basi tiyeni tonse tichilimike kuti mwina mwake tipite chitsogolo aliyense manja pamimba basi zimangovuta koma nanena kale kuti timauzana zonjata lamba pamimba ife naye nji pamimbapa koma eni ake samanjata nawoyi timanjata ndi ifeyo akumudzi kuno a lole idamwa a chafera mthengo pamimbapa koma anzathu mabwana mabwasala samalimbana nazo zimenezoyi iwo zawo zimayendabe mwanjira ina tikumafinya anthu ovutika kale kuwalimbikitsa kuti musadandaule zimenezi titulukamo anzathu atatulukamo kale ali chapambali pang'ono kumangotiyang'ana zimenezi ndi zimene zimatipweteka amwene posachedwapa munthu wamkulu paja adalankhula kuti a ndi mmene chuma chathu chagwedereramu basi apapa sindiyendanso kufikira mathero a ndondomeko ya chuma chaka chimenechi adatsindika ndithu kuti ndikufuna kupulumutsa ndalama zankhaninkhani zimene zimasakazika pa maulendo ngati amenewa anthu adawombera m'manja kuti zoonadi kaya kuyankhula si koma kumeneku bwana mupume kaye ndikudziwa mukudzifunsa kuti kodi ndiye zikuyenda bwanji iyi anyamukanso ulendo kwina kunja aa kuti nanga zija zidatha bwanji akuti ayi koko wakumenekoyo wachita kutsindika kuti ndikufunitsitsa inuyo abwana musati mutume nyakwawa yanu inuyo amfumu ndikukufunani kuti sakanatha kunena kuti a panopa ndadzika kaye pakakona akulu sindikufuna kubwera kaye kumeneko ngati mwandifunitsitsadi kwambiri ndiye kuti inuyo ndiyendereni koma kumeneko nditumiza nyakwawa yanga chifukwa ife tikufuna kupulumutsa ndalama za nkhaninkhani kuno Ayi ndithu amwene, ndege njokoma kwabasi, ndani safuna kukwera ndege? Ndi sanabe komabe kumudzi kwa Chafera Mthengo kuno kuchimake kwa Matekenya ndife banthu okhumudwa kwabasi. Timalankhula zinthu zina kenaka kumapanganso zinthu zina. Kupangana bwinobwino akuluakulu sindikuyendansoyi ndikufuna tisaonongenso kandalama kathu kakunjaka ka foreksi ndili momuno kaye mpakana tidutse mwezi wa Malichi. kenaka ah, uwu ndiofunikira kwambiri nde ndikuyenera kupitabe ah, maulendo ena aja amakhala osafunikira kwambiri eti izizi zomati ayi tobwande tikufuna kupulumutsa ndalama za boma ndi zakuti ayi zakutinso ayi tambe mmadziona kuti ndizachiphamaso chabe amwene ndipo kwathu kuno ndi zinthu zimene sizingatheka amwene timangokamba koma pansi pa mtima nkumadziwa ndithu kuti mm, iyi tayitayeni anthuwa angoona kuti tachita kenakake kwa nthawi yakaka basi kenaka eh, uyo zayambiranso kupulumutsa chuma kumakhala kwa pakamwa chabe koma a ayi sizoona amwene mupulumutsa bwanji chuma munthu wamkulu ndi omutsatira wake onse akumangoyenda ngati ngumbi amvekele londolondo ndakamba kale achimwene kuti vuto lalikulu limene limakhalapo ndiloti nthawi ina iliyonse imene o Saulima komanso o Chatsika akuyenda ndiye kuti ofesi ziwiri za mabwasalawa zimakhalanso zikuyenda ofesi ziwiri simasewerayi zikamayenda kumakhalanso anthu ambiri akuyenda vimagalimoto vikuluvikulu vomwa mafuta ambiri vikuyenda vimaalawansi za anthu onse akumaofesi awiriwa nazonso zimakhala zikutuluka chuma chambirimbiri chimakhala chikugwiritsidwa ntchito amwene mpakana pano sitikumatha kumvetsa kuti kodi tikamakamba zochepetsa kusakazika kwa chuma chathu timakhala tikukamba za chiyani opanga zimenezo ndani pamene atsogoleri athu amene adaika mfundo zochepetsera kusakazika kwa chumawo ndi amenenso akukhala oyamba kuphwanya mfundo zomwezo panopa winanso asadzakambe zoti ayi tikufuna kuchepetsa kusakazika kwa chuma ayi ayi asadzayerekezensoyi tiyeni tidzingokhala basi zonse adziwa ndi ambuye tilipo anthu ochepa kwambiri amene timalikonda dziko lathu ambiri achulukawa ndiongobwera kudzangodya basi alibe nazo ntchito kuti kodi aManyasawa zinthu zikuwayendera bwanji kumatiuza ayitu o Bwantasa mungovala zilimbe basi moyo onyung'unya kwabasi koma kwatsala pang'ono kucha pamene anzathu kudawachera kali kale nchifukwa yake sangakhale pansi kufufuza kuti kodi mfundo tidayika zochepetsera kusakazika kwa ndalama zija zikuyenda bwanji Manyasatu si anthu ovuta ayi ndi anthu odzichepetsa kwambiri chokhacho chimene amafuna ndi choti akamalira akhale ndi atsogoleri amene adzilira nawo limodzi Akaseka azitha kuseka nawo limodzi osati atsogoleri omanamizira kuti akulira nawo koma akupanga zosemphana. Pepanitu o Bwande tikulira nayo limodzi chiboda chili mkamwa akutafuna ayi ndithu ayi ayi ayi. Ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre kulibeko nsewu ayi. akonzereni sizoona ayi ku Manja mpakana azimayi asiya kuyamwitsa ana akumakakumba nawo migula mmisewu komatu chonsecho ndalama za misonkho ya mmizinda zikuperekedwa izitu zofunika kusamala nazo izi tsiku lina lake anthu adzatopa. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi.